yabweretsa makamaka mapokoso osiyanasiyana, tingoti mapokoso ochuluka akuchokeranso kwa anthu osata zipani zochuluka komanso kuphatikiza makamaka anthu amenewa okonda page imeneyi ya Bakili Muluzi TV. Kodi Bakili Muluzi TV dzulo dzuloli la Mulungu idayika posti yokuti chani, ah, yomwe yapangisa kuti makomenti ngambwingambwi akhale ali eh, kumusiku so ndiwerenga post imeneyi eh, kenako ndimanenanso kuti timakaona makomenti a mzika zosiyanasiyana zina zomwe zili ku south africa zina kumeneko ku lilongwe zina uku ku Blantyre eh, timakhala tikuwerenga makomenti awo osayika komenti makamaka yomwe tangoganiza ayi ndipo timakhala tikunena kawiri kawiri kuti inunso eh, pano pa youtube channel muzikhalanso makamaka mukuyika makomenti anu eh, kuti tizimva ma feedback osiyanasiyana eh, kuchokera eh, kwa inunso eh, pamudzi pano so page imeneyi yayika post yomwe ikumveka motere akuti owina pa chisankho cha 16 september wadziwika kale zipani zonse zimene zinathandiza mcp mu 2020 zayima pa zokha utm pp freedom party Onsewa anali mavoti a achakwera. Chodabwitsa kwambiri masapota a utm akunena kuti kuima kwawo pa chisankhochi kuchosera mavoti a dpp. Kodi iwowa anavotera apm 2020? Muuzeni Chakwera alire voti yanu osati dpp. So tikuona kuti post imeneyi yanyamula makamaka uthenga wochuluka kwambiri akuti owina pa 16 september akudziwika kale ngakhale sadatchulidwe eh, koma tikhulupirira kuti ambiri tapasidwa kale hint eh, kuti page imeneyi ya Bakili Muluzi TV ikuzembelera wakuti ndi wakuti Eh, tikatengeranso maganizo mwathu ife eh, tikumuona wina wake kodi inu muganiza kuti amene ah, page imeneyi ikumutchula kuti wawina kale pa 16 september ndi yani kodi ndi yani so tikuonanso apa yatikumbusa mu 2020 akuti utm pp freedom party zidachitapo mgwirizano ndi makamaka uh, mcp uh, tidaona kuti mcp idapambana kamba ka mgwirizano umenewu uh, tikaona pano pa 16 september uh, makamaka mcp ikuyenda opanda mgwirizano umenewu uh, utm palibe pp palibe freedom party palibe akuti chakwera kumene aliko alire mokweza so tikuona apapa pamazabwera ngati makamaka mkangano ka utm komanso dpp akuti utm ikuti kuima kwawo pa chisankhochi kuchosera mavoti a dpp ndefunso ndi lakuti kodi iwowa adavotera apm mu 2020 muuzeni chakwera alire voti yanu osati dpp so post ndi imeneyi yomwe yapangisa amalawi ochuluka kuitukwana page ya bakili muluzi tv Ah, tikuona amalawi ena akubakira ndithu momveka bwino Ah, tikuona amalawi akuyankhula za kukhosi kwawo zosiyana siyana tatiyeni tingowerenga makomenti awiri atatu omwe tikaphatikiza kupanga 5 eh, kwina kuti tione kuti tichite motani comment from m swedi akuti ndipo inu akuti simanama fada Eh, chabwino kuiuza page imeneyi ya bakili akuti page imeneyi simanama aroni ng'ona amene walemba chiparagrafu chake cha mchingerezi tichiwerenge kapena tingosiya tipite kuma makamaka ma comment ting'ono ting'ono tingoiwerenga awo okumva chizungu amva osamvaso ah, tingoizukutako pang'ono uyu akuti so we are here today because of the mistakes of the dpp akuti tili pano kamba ka mavuto kapena zolakwika zomwe dpp idachita kenako akumaliza ndikunena kuti history is the best teacher chabwino kenako akuti we need to move forward tikuyenera tipite chitsogolo not going backwards osati kubwerera mbuyo and not staying where we are now komanso osati tingokhala apa pamene tilipa apanopa kenaka akuzati The most useless uh, thing about Bakili Muluzi TV akuti chinthu chombwambwana kwambiri eh, chokhuzana kapena kuti eh, chomwe Bakili Muluzi TV imachita akuti is that you are biased towards DPP yet DPP has made a lot of mistakes akuti ikutsogoza kwambiri ah, chipani chimenechi cha DPP ah, moti akuti yet dpp has made a lot of mistakes eh, just like mcp akuti kutero ah, tikuonanso kuti nayo dpp idachitako makamaka zolakwika zambirimbiri ngati mcp imene so akuti this is akuti this makes you not credible ah, zimene zikukupangisani a page ya bakili muluzi tv ukaswiri wanu kuchokapo kamba kokuti mukusogoza dpp pamenenso dpp idachitanso zosakhala bwino ngati mcp so akupitiriza ndikunena kuti i would have loved if you exposed all these parties that have been stealing from malawians akuti nkadakonda mukadakhala kuti mukuika pambalambanda ah, makamaka zipani zonse munomo mmalawi akuti so that this nation can, can, pro, can improve for all other than uh, only saying good things about dpp akuti bwezi mukuyika zipani zonse pambalambanda zolakwika zomwe zikuchita kusiyana ndi kumangoyiphamika uh, shuga akuyiphamika mkaka uh, dpp pamene uh, zipani zonse zili zosachita bwino so tikuona kuti comment imeneyi ili ndi malikes okwana 181 komanso tikuona kuti anthu ena 188 akuipanga uh, reply tingowerenga reply imodzi from chims Maka- makana akuti tikavoterabe dpp unya iwe chabwino timanena kuti amalawi amakhazulana okhaokha kuma comment amalawi amatukwana page imene ya bakili muluzi tv amalawi amayankhula a chilichonse chomwe chili kukhosi kwawo tatiye tionebe ma comment imene chidali comment number one Ah, comment yomwe tayiwerenga mchingerezi komanso tayimasulira koditu pamudzi pano timabweretsa nkhani zosiyana ndale sports komanso entertainment ah, chilichonse chomwe mumakonda chimapezeka pamudzi pano so inu ngati mwafika pano musamaiwale kungothobwanya kabatani ka likeko uh, uzathobwanyanso comment ndi kuthobwanyanso uh, subscribe ndekuti ulendo wonse omwe timabweretsa ma videos a mademo ampira achani muzikhala kuti akukupezani mukangotsekula youtube yanuyo chabwino uyu ndi inkosi akuti dk moto akuti tsobo zinazo muona kuti mutani inkosi ameneyu ndi die hard fan wa utm akuti dk dalitso kabambe moto jabesi akuti great akuti great tonse alliance was against dpp in 2020 so they must mind their business otherwise eh, chabwino comment yamchingerezi chomvekanso bwino chimenecho vincent akuti anthu kudana ndi chilungamo the blues dpp eh, chabwino eh, chabwino Eh, tikuonabe ma comment tingoona awiri enieni tikwangule pamudzi pano jb eh, makamaka jb akuti kodi zoti utm ndi chipani cha pa facebook ndi zoona eti chifukwa nde mukuyankhatu ambiri ndi a utm pano chabwino akuti chipani cha utm ndi chipani cha tsamba la mchezo la facebook club john akuti history is the best teacher akhalitse bakili muluzi tv so timanena kuti page imene ena amayikonda ena amayikhazula koma ochuluka ndoyikonda ndithu pakaikidwa chinthu anthu ambiri amakhala akusesereka pamenepa amayika kuti a akang'antha kale chabwino ayika chithunzi cha adadi ndikhulupirira kuti nanunso mwachiona nkhani yavundula ma comment osowa ndi nkhani yokuti page imeneyi ya bakili muluzi tv yayika post komanso kung'alulapo ah, kukhazulapo ziwiri zitatu zokhudza na mgwirizano wa 2020 wa mcp kuti mgwirizano uja sukuyendanso pano zomwe zikusonyeza kuti mcp ili mazi apalibe ah, kuphula kanthu so tikuonanso kuti apa utm imati makamaka akuti uh, kuyima kwawo pa chisankhochi uh, akuti kuchosera mavoti a dpp so tikuona kuti bakili yafunsa kuti kuti utm yi mu 2020 akuti idavotera apm so utm ndiyomwe ikuyenera izikayiuza makamaka mcp kuti mcp kumene muliko mwaluza kamba kokuti mavoti aife sakubwera kwa inu akhala atokha osatiso azikambapo za apm imeneyi idali ya changu yomwe tidakonza ndipo timanena kuti mukafika pamudzi pano musamayiwale kupanga like share komanso subscribe kuti tizikhalira limodzi lero pakana kutsogoloku tikumanenso nthawi ina